e nwere ife na-adịghị mma ọtụtụ maọbụ ụfọdụ ndị na-eme n'ife gbasalụ mmụọ n'ọdịnana igbo kịta ya bụ ife wee bụrụ ife gbasalụ mmụọ agbachigolu nkịtị n'oge tele aka ịnọkatazie iwere ike mabanye na ya bụ mmụọ si na ya bụ mmụọ kpọrọ gị oku ka ị bịa chụbara ya aja maọbụ ka ị bịa bulu ọfọ ya maọbụ ka ị bịa nedobe ya anya ya bụ ife bụ nwere ụmụ kịrịkịrị ife na-adịghọsị mma ụfọdụ ndị na-eme banyelu ya bụ ife tupu anyị agaba n'ihu ada ndị gboo bụ afa m eji m mmiri na okwu ọnụ na ife dịka chi si kee ya were na-azọ ndụ ọzọ dịka nwanne ya abịa n'ife gbasara mmụọ agbachigolu nkịtị n'oge tere aka na-enwehozi onye na-eje n'ihu ya bụ mmụọ ahapụ ya bụ ife o wee nọtee aka n'oge tere aka ịnọkatazie iweluzie ike jee mabanye na ya bụ mmụọ si na ya bụ mmụọ kpọrọ gị oku si na ya bụ mmụọ ahọlugo gị na ọ ngịnwa ga-abụzi aka ji ọfọ ya na ọ ngịnwa ga na-enedozi ya anya na-emedoghị ife kwesịrị ka ime tupu ịbanyebe na ya bụ mmụọ mmụọ agbachiri nkịtị ote aka nwere ụmụ ife dị iche iche ekwesịrị ka emee tupu mmadụ enwee ike banye na mmụọ enwere usoro ife dị iche iche mana ọ bụrụ na imedoho ife ndị a wee jee mabanye n'ime mmụọ ahụ ya bụ mmụọ ga-ebido ịdọta akaogheri ma gị nwa bụ onye na-enedo ya bụ mmụọ anya ma ndị na-abịa n'ihu ya bụ mmụọ ya bụ mmụọ ga-ebido na-adọtalụ ndị ahụ akanogheri akanogheri abụghọkwa obere akanogheri ọ ga-ebido gwuolu ha onunu akanogheri ụfọdụ n'ime ha ka ọ ga na-ata amoosu ọ kachasị ndị bụ ndị ga-ahapụ mmụọ nke dị n'obodo ha bụ ndị na-achọ oge ọbụla ka ọ bụrụ mmụọ dị n'ana mmadụ ka ị na-eje nya kpatara o ji adị oke mkpa eji asị gị kaba ahụ na kene na be nna gị ọ ga-abụ ị na-eje na mmụọ ị malụ mmụọ ị na-eje malụ akụkọ so mmụọ ahụ na ife so ya bụ mmụọ ụfọdụ ụmụ okorobịa bụ ife na-emekarị ya bụ ife ị ga-afụ nwata nwa okorobịa ọ nọkata o were ike mabanye na mmụọ si na mmụọ ahụ akpọgo ya oku na ọ nya ka ọ kpọrọ ka ọ bịazie nedobe ya anya na ọ nya ka ọ kpọrọ ka ọ bụrụ aka ji ọfọ ya ya mere ụfọdụ ndị ji wee buru ụchụ na-amaghị ebe esi wee bute ma gị nwa bụ onye na-eme ebe ị pụtara afụ ebe emere ife na mmụọ ije rie ịmarọ ntọnana ịmarọ akụkọ so ya bụ mmụọ otu ụbọchị ị ga-erite otu mmụọ ọbụla agbachiri nkịtị nwere ụmụ kirikiri ife kwesịrị ka emelu ha enwere m ike ịgụpụta ịbụọ maọbụ ịtọ n'ihu akwụkwọ ụfọdụ ka bụ ndị m ayara agụpụta maka na ọ bụrọ ihe niile ka a na-agba n'anwụ ma gị nwa bụ onye ji ike amabanye na mmụọ kaba ahụ ka ị malụ na mmụọ ahụ ọ bụrụ na mmụọ agbachiri nkịtị n'oge tere aka maka na ọtụtụ mmụọ ka agbachiri nkịtị n'oge tere aka ọtụtụ emebichego ụlọ ebe ya bụ mmụọ nọ ị nọkatazie i weruzie ike maba na mmụọ ahụ si na mmụọ kpọrọ gị oku ka ị bịa na-edobe ya anya ka ị na-amaba n'ime mmụọ ahụ ị jụkwara ese kedu ife mere eji wee gbatọba mmụọ ahụ ọ na ndị nwe e jebeziri ụka chefuo ka ọ na ndị nwe e je kpọta ndị ụka emebie ya ka ọ bụ na ọ na agbachiri mmụọ ahụ nkịtị mmiri wee mebie ebe ọ na-anọ ka ọ na ndị obodo achọghọziri imetụ ya bụ mmụọ aka ọ kachasị ụmụ okorobịa na-eje buru mmụọ obodo bubatazie na mbara be ha kaba ahụ buru ụzọ ka ị kpụọ mmụọ ahụ alụ ị kpụọ mmụọ ahụ alụ ize mmụọ ahụ iwe iji elu mmụọ ahụ aka na oghere kpochie elu ya onunu wee dịrịzie gaba ndị ọzọ dị iche iche kama a yaha alụtụ aka ebe a maka na ọ bụrọ ihe niile ka a na-ekwu n'ihu akwụkwọ kama na ife mekarịcharụ nji wee weta ya bụ ozi bụ onye ụdị ife a meru ọ nọkatara were ike gbabaa na mmụọ si na mmụọ akpọgo ya oku ọ karịhọ izu ụka naabọ ọ nọ na akwa ọya maka ifi gịnị ọ mabarụ na mmụọ agbalụ nkịtị wee tee aka ọ jụghọkwanụ ese malụ ife eji wee gbachi mmụọ ahụ nkịtị ọ jụghọkwanụ ese malụ iwe mmụọ ahụ a ya-eze mmụọ wee mabaa n'ime ya bụ mmụọ ka nke a bụrụ ife mmụta nyere anyị maka na ife a butere ụmụ mmadụ ijezie na mmụọ na i jere imerụ mmụọ ife ijechazie ibido fụwa okwu na ụka ibido fụwa ife ndaghachi azụ ikorokwazi okwu na iji emerụ mmụọ ife ka ọ ha m otu anọ na ada ndị gboo bụ afa nyere m aka tụsa ozi a pinye aka na akara ịfụnanya zonyekwu na ngalaba okwu nke kacha nke zonyekwu na ngalaba okwu maka na o nwere ike ọ bụrụkwa ikwu ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya uru ka emesịa